ndị Igbo mma mma nụ biko eji m ohere a sị ka m kwuore ụmụnna anyị ndị Igbo ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ụzọ ije sị unu ndewo udo dịrị unu ebe ọwụla unu nọ na ka chukwu okike chee unu ọfụma gbaa unu ume mepere ndị igbo ụzọ ebe ọwụla ha na-aga ihe ọwụla ha na-eme ebe ọwụla ha tinyere aka ka ọ bụrụ ihe ga-agazi agazi n'aha nna nke anyị nke bi n'eluigwe otu a ka ọ ga-eme Em, biko nụ em, ihe m ji were na-eme vidio a taa n'okwu Igbo wụ maka ọ gbasara ndị Igbo and eh, ọ wụ ihe mekọtara Igbo wụ ihe m chọrọ ikwu n'ụbọchị nke dị taa nke mbụ ewụrụ kedu ihe ejiri mara ndị Igbo kedu ihe ejiri mara onye Igbo em n'obi nke m ị jụọ m m ga-asị gị ihe ejiri mara onye Igbo wụ ịhụnanya ịdị n'otu na ọganihu nke ọzọ awụrụ ojirimara Igbo na mba dị iche iche ịga ịhapụ obodo anyị jee na mba ọzọ bụ ịgba mbọ ịchụ ego na idozi obodo ndị Igbo ma ka a si agba mbọ ndị Igbo ma ka a si achụ ego ndị Igbo ma ka a si edozi obodo edozi obodo ha nọ n'ime ya ihe m ji ekwu okwu a were wụrụ oge m dị obere ebe nne m na nna m na ndị Igbo ndị ọzọ bi bụ ebe a mụrụ m ị jụọ m ka ndị Igbo si akpa agwa ka ndị Igbo si eme omume n'obodo ahụ na-eriju afọ n'obodo ahụ na-enweta ihe ọwụla ha chọrọ wụ ndị Igbo ihe nke obodo ahụ na-enweghị Igbo ga-eme ka ọ nọrọ n'obodo ahụ ọ wụ oke na ọrụ onye Igbo ịpụ mba jee chọta ihe ndị obodo ahụ chọrọ ma nke oriri o ma nke ọṅụṅụ o ma nke ọbụla otu ọbụla ha si chọọ ya were bubata ya n'obodo obodo enwee obi ụtọ nke ndị ọcha na-akpọ ime investment ndị Igbo na-eme invest na ebe ọbụla obodo ọbụla ha gara ha anaghị akpa oke ha anaghị atụ ụjọ na echi na e nwere ike ịchụpụ ha sị ha lawa ọ gaghị egbochi onye igbo ime ihe o kwesịrị ime as onye chukwu goziri onye igbo ojirimara onye igbo wụ ha na-ahụ onwe ha n'anya hụ mmadụ ibe ha n'anya onye Igbo na-ahafụ ahụhụ dịrị ya na-eche banyere otu ọ ga-esi mee ka onye agbata obi ya obi dị ya mma ọ bụ ojirimara Igbo and o kwere anyị ghọta na ịbịa n'ụwa taa na ndị ọbụla anyị na-agbasi mbọ ike ndị ọbụla na-eme ihe ejiri eme ka ụwa na-eriju afọ ọ hanwa ka Chukwu nyere ikikere Chukwu goziri ndị Igbo obodo ọbụla tara nchara obodo ọbụla a sị ihe na-esi ike obodo ọbụla a sị na ọ naghị aga aga onye Igbo bata ebe ahụ Chukwu agozi obodo ahụ Chukwu ga-agozi obodo ahụ site n'aka onye Igbo onye Igbo ga-agụghesị ụzọ mechiri emechi ebe na-enweghị ụzọ onye Igbo ga-awanye ụzọ ebe ahụ ka a hụ na ọ na-aga aga ndị obodo ndị ọzọ bịa ebe ahụ ha ga-agba ọsọ maka na Chukwu enye ha akọ na uche nke a ga-esi were dozie obodo ụmụnne m na ụmụnna m bụ na-ajaghị onwe unu ike mụnwa ga-aja unu ike sị unu na-agbalị n'obodo nke anyị si nke a na-akpọ Naijiria ọ wụ obodo anyị anyị enwe ebe ọzọ anyị na-agbaga enwekwaghị ebe ọzọ anyị ga-agbaga ọ ihe anyị ga-echezima echezima tụkọta uche weta amamihe ndị igbo chukwu jiri gozie ndị igbo were mana otu a ga-esi mee ya ka ọ bụrụ ihe ga-aga aga maka anaghị m achọ ka ndị Igbo na-eso ụgbọ na-agaghị aga aga ya mere m ji asị ihe ọbụla anyị chọrọ ime n'ọdịnihu ihe ọbụla anyị chọrọ ime maka ọdịmama ndị Igbo maka asị mgbe ije ekweghị ọgaga ya ekwe ọlịla and oge ndị Biafra sị na ha anaghị anọzi na Naịjirịa maka omume ndị Naịjirịa na-emesị ndị Igbo nna anyị dede anyị nwanne anyị nwoke e wee bilie ọtọ sị omume unu na-emesị ndị be m ndị si ebe nke mụnwa si n'ime obodo anyị a adịghị mma ya bụrụ ma unu achọghị ka anyị na unu nọkọ ka anyị kwara ngwongwo anyị laa and ọ wụ ezigbo akọ na uche mana ihe ekpiri aja na garị oge ahụ wụ anyị edozichaghị ihe ọfụma mana o kwere m ghọta n'ụbọchị nke dị taa na ụmụ ọgbara ọhụrụ na ndị ọgbara ọhụrụ pụtasịrị taa na anyị chọrọ ịla isi na Naịjirịa pụọ nwere obodo nke anyị na ọwụ ihe anyị ga-eche wụ kedu ihe mere nna anyị ha mere nke mbụ ji o ji nweghị isi maka asị onye na-amaghị ebe mmiri siri mawa ya a ga-ama ebe ọ na-amachi ya okwu m ewere wụrụ anyị kwesịrị ibupụta ihe mere na ije nna anyị ha jewere na mbụ ji nweghị isi and oge anyị bupụta ya mezie ya ọfụma ọ ga-enyere anyị aka na oge nke na-abịa abịa enwe ihe ka anyị ga-eme ka anyị hafụ ịmaji ụkwụ mmadụ ịgaji ụzọ awụkwanụ ihe ọjọọ mana ndị be anyị sịrị ị gahie ụzọ wee hụwa ụzọ ama nna anyị ha agaghị ụzọ ahụ gahie ya and o doro m anya na ha ahụwara ụzọ ama were gwakwana anyị otu ha siri gabide otu ha siri gawa maka echi maka ndị nke na-agbakwa mbọ ka a hụ na ije nna anyị ha jewara awụghị ihe lara ọkpọrọ ka e jetọpụ ya mana obi o- o- o- obi nke m na-asị ọgba ọsọ agbakwuru ọgụ amaghị sị ọgụ wụ ọnwụ ya were wụrụ na ndị Igbo kwesịrị ịkpọkọta uche ha ọnụ were mezie ihe nke mere na ije nna anyị ha jewara na mbụ ji nwee ọrọhị so okwu m na nke abụọ m na-etinyewo ọnọdụ ndị Igbo nọ n'ime obodo nke a na-akpọ Naijiria kedu ọnọdụ anyị nọ na Naijiria ọ na-awụ apụta onye Awụsa sị one Nigeria I believe in onye Yoruba sị I believe in one Nigeria onye Igbo sị I believe in the same one Nigeria na ekwenyere m n'ofu Naijiria ajụjụ m ewere bụrụ anyị sị na anyị kwere na one Nigeria Awụsa sị na ha kwere Yoruba sị na ha kwere ndị ọzọ sị na ha kwekọta na one Nigeria kedu ndị na-eme ihe a hụrụ anya maka ihe mụwa na-ekwu nke m wụ ihe a hụrụ anya ọ wụ ihe asịrị dem say dem say awụghị ebe mụwa nọ ihe mụwa nọ ihe a hụrụ n'anya etoro m n'ala Igbo and o kwere m nghọta na ndị Igbo na-aje ọkụ na northern part of Nigeria ndị Igbo na-eje ọkụ na Yoruba side of Nigeria ndị Igbo na-ajekwa ọkụ na the same eastern part of Nigeria and Awụsa bịakwara ọkụ n'ala Igbo awụsa jekwara ịchụ ego na yoruba likewise onye yoruba bịara ịchụ ọkụ n'ala igbo jekwa ịchụ ọkụ n'ala awụsa na ma a chịkọta ha niile ọnụ na one naijiria anyị niile na-akọwa anyị niile na-ebuli elu kedu ndị na-aka emezi obodo ha nọ n'ime ya kedu ndị na-aka e- e- ebulite steeti kọmuniti ha na-anọ n'ime ya na-azụ ahịa ị bịa na northern Nigeria ndị Igbo na-azụ ahịa na north na-azụ ala ndị Igbo na-azụ ahịa na north na-arụ ụlọ ndị Igbo na-edevelop many places na northern Nigeria in terms of trade buying and selling importation ị bịa na part of Yoruba ndị Igbo nọ that place na-edevelop the city edevelop the environment akwụ tax

onye Awụsa bịara n'ala Igbo ọ na-emekwa ihe a ndị Igbo na-eme n'obodo ndị ọzọ ajụjụ onye Yoruba bịara n'ala Igbo ọ na-emekwa ihe a ndị Igbo na-eme n'obodo ya ajụjụ nke abụọ ọwụ gịnị mere o ji wụrụ sọ ndị Igbo wụ ndị ọ dịra ịna-edevelopu ndị ọzọ obodo ha n'ime Naijiria ndị Awụsa na ndị Yoruba na-azụ ahịa n'ala Igbo na-anaghị eme invest n'ala Igbo kedu obumnobi ha ọ gbatala ndị Igbo n'obi ma Ọhanaeze ndị Igbo sị na ha wụ ọnụ na-ekwutere ndị Igbo ma ha na-ekwute nke akpa ha ịjụ ajụjụ sị kedu ihe mere na ọ wụ sọ ndị nke m wụ ndị na-emezi obodo ebe ha nọ na-azụ ahịa mana unu nwa anaghị emezi obodo ebe unu nọ na-azụ ahịa na be nke anyị ọwụ na amaghị emezi obodo ka ọwụ na amaghị ihe na-azị m investment ka ọwụ anyị kụtacha ọkụ unu abịa kụghara buru lawa ihe a wụ ajụjụ ndị Igbo kwesịrị ịjụ unu sị na anyị niile kwekọtara one Nigeria the type of the capital Igbos mere invest na northern Nigeria and uh, um, and Yoruba land uh, if you calculate all of them it worth trillions of dollars

Northerners cannot mention how many millions or whatever investment ha nwere na Eastern region. They don't even live in hotel. They don't even rent apartment. They, they live outside. In, they build tent where they, they, they, they hop. I- eh, Ihe a o gosighị anyị natara anyị ka kwa one Nigeria. kedu ọnọdụ ndị Igbo nọ na Naịjirịa taa ihe a wụ ajụjụ onye Igbo ọbụla gị nwere akọ na uche na-eche maka echi maka oge nna anyị Ojukwu dị ndụ anọ m na Lagos ka ha anọghịkwa ya ọ na-agwa ndị Igbo oge a kpọtara ya sị ya bịa lọnchịara ha ebe ha ga na-azụ ahịa nke a rụrụ nke ịbụọ nke mbụ anapụgo ha ya nke ịbụọ ọ sị ha ụmụnne m na ụmụnna m ihe ndị unu na-eme n'obodo a ndị na-azụ ahịa na-esi from most of them si from eastern region na-abịa azụ unu ahịa na Lagos and the other part of African countries na-abịa azụ unu ahịa na Lagos unu buru this ihe unu na-azụ buru ya lọta na Anambra Aba Imo steeti and other part of Eastern region na ndị ha gbara ụgbọ si obodo ha bịa na Lagos ga-agbakwa ụgbọ chọrọ unu bịa ebe ahụ bịa zụrụkwa unu ya na ya rụmụ ọ ga-ekwu unu mee na ọ ga-asị unu were ihe a ga rụọ n'ala Igbo were business unu bute ya n'ụlọ maka ndị Igbo sịrị akụ ruo ụlọ enwe ndị na-asị a mara onye kpatara ya enwe ndị na-asị o rute ụmụnna unu na-azụ ahịa na Lagos enwe ndị na-arụ ụlọ ọrụ unu na-ekreti job na Lagos steeti unu na-ekreti job na Northern Nigeria kedu onye na-ekreti job na Eastern Nigeria maka echi ọsọ sụ e nwere ndị rụrụ ụlọ na northern Nigeria na-enweghị ụlọ na be nna ha e nwere ndị rụrụ ụlọ na Yoruba land na-enweghị ụlọ na be nna ha ọsọ sụ i jekwuru nwanna gị rụtara five rooms ya la ụmụ ya nọ ọ na-eje sha ewe ya ọ kweghị omume o ọ dịghị mma ana m agwa unu ugbu a ihe ọzọ wụ nke m na-etinye ebe a wụ nsogbu ndị Igbo na-enwe n'ime Naịjirịa kedu ihe wụ nsogbu anyị kedu ihe butere ndị Igbo ji enwe nsogbu ma na Northern Naịjirịa ndị North nwewe nsogbu a gbawa ihe ndị Igbo nwere ọkụ gbushiwe ndị Igbo ndị yoruba nwewe nsogbu ha egbuwe ndị igbo n'ahụ ndị igbo ka a na-ezi ike n'ahụ ndị igbo ka a na-ahịọcha aka ọbara ọ gịnị kpatara ya anyị na-ehizi oke ụra ka anyị na-ekpezi oke ekpere wụ anyị enwe ike imegwanwu ka ọ wụ enweghịzi ọnụ na-ekwuru anyị ọ ga-adị mma ka ndị Igbo pụta gwa ndị ọhaneze ndị Igbo ya wụrụ unu na-anọghị ebe a maka ọdịmama ndị Igbo unu zukọta ebe a maka ọdịmama akpa unu e, unu eburu gbushiwe ha gbushiwe ha unu ga-egbugide ha until ndị ọzọ na-abata ebe ahụ mara ihe m ji aba n'ọhaneze ndị Igbo wụ ka m jekwutere ndị Igbo dọta okere ruru ụmụnna m kpuchie ụmụnna m ebe a na-emegide ha maka agaghị m ahụ isi ya na ị na-aza ọhaneze naanị mgbe a na-eme elekshọn ka e nwee ike ibuju akpa gị ebuju na ị na-aza ọhaneze naanị mgbe okwu na-abanye gị n'akpa ka ahụ ekwe omume unu agbasaa ya anyị nwere ihe a na-akpọ Igbo Congress n'ala bekee and one of the powerful Congress e nwere na the whole ala bekee and I believe na ọ dị stronger than ndị ahụ nọ n'ala Igbo na-eche sọsọ akpa ha maka egwu bihala na ọgbụgba ọgbụgba ịhụ ha onye ọbụla anya na-akpụ ya ị na-agba ya la agba ọba nke Lagos steeti anyị niile nụrụ ihe o kwuru anyị niile nụrụ okwu o kwuru na a na-eme elekshọn elekshọn nsogbu ndị Naijiria na-enwe wụ anyị naghị aghọta ihe wụ politiks people na-ewere politiks as personal issues even na politiks a sịrị onye kwuru na meni ahụ wụ politiks ngwajuo gị isi i kwe m mee gị ya that means politiks nwanne gị na ekwe ya esu ihe m ji ekwu okwu a wụrụ ọba sị na ya bụrụ na ndị Igbo atụnyeghịrị onye ya nwa asụnyere aka n'ike na ya ga-egbu isi ndị Igbo and o kwere m nghọta ma m na-ele onyonyo ebe ọ nọ na-ekwu inyo a na ndị Igbo nọkwa n'azụ ya na-eme gịnị na-akụrụ ya aka ọba ekwuka ọba wụ onye nke anyị maka gịnị ọba wụ baba ọ na-enye m protekshọn ị wụ onye ara Chineke bụrụ gị ọnụ and ị ga-awụ ohu ezinụlọ gị ezinụlọ nne gị na nna gị ga-awụgide ohu ka m kọọrọ gị ofu akụkọ before British abịa colonize ya eh, Nigeria o kwere m nghọta na akwụkwọ nke m gụrụ ndị ọcha dere na ndị igbo na-eburu ọgụ si n'ala igbo jee na yoruba aga alụ ọgụ alụcha ọgụ ndị a lụgbutere na ọgụ wụ ndị na-agba ohu n'ala igbo nna nna gị jere ọgụ n'ala yoruba eje emeri ọgụ akpụrụ ha lọta ha wụrụ ohu na onye yoruba na-awụrụ aka wunye n'ike nsị emepe ọnụ o jiri rie nri sị na ya wụrụ na anyị igbo akwụnyeghị onye nke ọ kwụ n'ike tụnyere ya vootu that na ọ ga-egbu isi every Igbo man mere that thing na Lagos steeti and o kwere m nghọta na ndị Igbo nwere eze n'ala Igbo and e nwere eze ndị eze e nwere eze ndị aka si ike n'ala Igbo kee ihe unu na-eme unu na-ehi ụra ị na-eche na ọ gbasaha gị ọ gbasaha mụ ọ mekụtaha mụ na ọ ga-emekụta gị tomorrow ofu aka rụta mmanụ ya ezu ọha ọnụ mgbe e mekọtara ofu onye igbo mara na o rule na ezinụlọ nna gị ị na-achị eze ị na-aza eze mana ihe gbakọtara ndị igbo pụta ga-alakpuo n'okpuru ọkụ chukwu ekwekwele otu a mụwa nọ ugbu a kala eku ume ekwupụta okwu nọdụ onye yoruba akwụrụ ọtọ n'ime naijiria nke mma na ndị igbo kpara n'aka oge a na-alụ biafran war na-asị m ya arụ na m atụnyeghịrị ya vootu na o gbuchie ndị Igbo one thing emege ndị Igbo wụ unu amagha value unu unu amagha power nọ unu n'ime ọ gbasara mụ ọ ga-agbasa gị tomorrow ọ mụwa ka a na-emegide a ga-emegide gị tomorrow nwa a na-egbu ọ nwa m nke gị ga-eme involve tomorrow ndị Igbo sakapịra nke mbụ ọzọ agaghị eme onye ọwụla akwụchie ọnụ ebe Boko Haram na-egbu ndị Igbo na North enwe onye na-ekwu okwu Oba of Lagos State nwere his own militants nwee his own terrorists ọ na-eji ego naijiria were na finance only to terrorize the igbo people in nigeria and that thing is unacceptable because igbo value is more greater than a yoruba bagger whom do this man think na ọ wụ ekwuru n'ime unu makwa ya na-aza assassination that man terrorize the life of every Igbo man na Lagos unu akwa ka ihe n'akụkụ look ndị Igbo unu amagha ikikere nọ unu n'ime another mistake unu na-eme wụ unu nwere organizations unu ji azụkọ ahịa unu nwere organizations na-ejikọta unu there mgbe ị nọghọ n'ime ya jee join na that organization and ndị ndu na-edu that organization ọ ga-adịkwara unu mma unu pụta ndị Igbo unu sị unu wụ ndị Israel unu wụ ndị nka unu wụ ndị nke ọzọ but unu anọkọtala mbụ chekesịa the history of Israel and the way they do their things go through it to be able to master the system they use. Every Jewish man, nọ na Jew, nọ na Israel, nọ in one association with every other Jewish people, nwere association ha nọ outside Israel. They communicate. e nwee ihe na-aga n'ụlọ ndị nke nọ n'ụlọ agwa ndị nke nọ n'ama ndị nke nọ n'ama ebido sochichewa ọnụ nke nọ ebe ha nọ ndị nke nọ n'ụlọ ebidokwu na-arụkwa homework ha

a pụta ndị Igbo sị Rochas Okorocha na-emere ha eluigwe na-emere ha elu ala ka ihe Rochas na-emere unu ị ma the allocation na-abịa n'ala Igbo ị ma ego ole ọ wụ allowances Naijiria na-ekenyere e, e, e ndị Imo steeti unu ma ego ole ọ pụtara enwego otu Rochas si tendara unu lekwa ego ole anyị na-enweta per month from federal government akwadoro unu plan o o kretere free education na na imo steeti ị maghị that a pụta ndị nkụzi anaghị enwe ego a ji akwụ ha ụgwọ ndị na-anọ na gọọmenti haus a na-eji ha ụgwọ 3 4 months kedu ebe that billions of naira na-ala ụzọ a rụbere n'ụzọ hapụ ya a gbaa aja mmiri odowe ya dị ya Ụz- moto ndị mmadụ na-esi nke unu na-ata ahụhụ na-achị ọchị e buru ntakịrị akpa raịsị ha otu a bute n'ezinụlọ gị gị sị na ọ ya nwa wụ the best vileji gị sị ọ ya nwa wụ the best ka ebe ike ile ma ga-ebutere ya nke ya unu wee egwu unu na-eme abolish local gọọmenti elekshọn allocation kwesịrị na-erutere unu na vileji unu aghọzie nke dị na akpa gọvanọ unu onye ọla anọ jii the worst part of the problem unu nwere unu na-aga chọọchị na na-agụ baịbụl na amaghị edere na akwụkwọ nsọ ha ole a gụọrọ unu ka unu na-ekwe a gụọ na ọ tụta miliọn na ọhịa chukwu kwere na ọ na-atụta miliọn unu na-aba politiks enwe onye na-aga ya aga research ya mara ihe wụ his right makwa ihe wụ right gị if you revoke whom would that governor rule? ndị mmadụ nwere ikikere n'aka ha Mubarak of Egypt wụnụ one of the dictators strongest dictator in Africa more than Gaddafi but ndị mmadụ pụtara na street ọ ghọọ story ya nwa bụ history today to show you the power nọ gị n'ime Gaddafi only one part of the local government revokuru mere Gaddafi ji bụkwa history today and I believe that every Igbo man if you know your power and the history and the ihe nọ gị n'ime ihe ị pụrụ imenwu I don't think that that Oba will stand firm to threaten your life. anyị nwa na-enwe nzukọ n'obodo a maka okwu ọba kwuru because anyị ga-ewega na court na European Court of Justice anyị ga-open na case na Human Right of um, um, um, Human Right Court nọ na nọ na Europe because anyị na-enwene the meeting the discussion is going on on how to handle the issue because the man is financing terrorism in, in Lagos State and uh, promoting um, um, local Yoruba boys to, to be able to start um, uh, assassinating and destroy, destroying the, the property of ndị Igbo and, and start killing of Igbos if they did not vote, vote for the person ọ na-asupport. If we as ndị Igbo nọ na ala bekee na-agba mbọ ka anyị nwee ike fightrị unu ka ekwere ikuru na-eme irecognizeri ndị unu nọ outside at least ihe dị otu a na-eme enwee ọnụ na-ekwutere unu ndị na-afaịlụ okwu unu in the international community otu anyị nwa dị anyị onye anyị sị unu kwụọ anyị ụgwọ anyị sị unu zitere anyị ego ihe anyị nidere wụ gịnị ihe na-aga otu na-ekwesịghị unu eme gịnị unu agwa ụmụnne unu maka na anyị ma na atọ na Lagos State na Yoruba ji press judiciary Yoruba ji ya so the only a sị ehi na-enweghị ọdụdụ chi ya na-achụrụ ijiji unu amakpuru enweghị onye na-ekwu okwu ndị kwuo ekwuo ọ na-eme ike inye ha support unu ga-emeghe ihe a ruo ole mgbe enweghị ihe m nwere with onye onye Yoruba because ọ wụ ndị Igbo kwụ ya n'azụ ọ wụ ndị Igbo ga-agwakwa ya sị ya ị gwa nwanne anyị okwu a na ha ga-emegharị ahụ mana anyị na-asị gị taa taa taa it's a very big lie Oba of Lagos State you are a big fool you can't do nothing no hair of an Igbo man will fall in Lagos and you go free m na-agwa gị ya taa taa taa this modern day you will never do any Igbo man anyhow if you try it anyị agwa gị that na e nwe ihe a na-akpọ ọsọ ọgha e nwe ihe a na-akpọ ọsọ ọgha and I love that na that statement i make na video because a na-eje to court everything every evidence is before you onye Igbo na-ahụ ihe a ama m na egechaa ya elechaa ya eje gwa ya sị ya na ndị Igbo n'ala bekee na a haziri ebe ọ ga-anọ he will not travel to Europe and the way anyị ga-esi eme ya the the the the the, the letter a ga-send out to Interpol ga-awụ even ụkwụ ya kpọ na United States ụkwụ ya kpọ na Britain e, e, a nwụde ya ọ bịa kọwara anyị ebumnobi ya o ji eterrorize ndị Igbo okwu ọzọ m nwere ikwu wụ kedu ihe ndị Igbo nwere ime nwere ike ime ka anyị nwee ike isi na ụdị nsogbu a maka mgbe ọzọ pụọ ka onye ọzọ hapụ ịrụ anyị aka na-ekwu ihe ọ wụla dị ya mma ka a hapụ ịwụ nwa a na-akwọ n'azụ na-ara nne ya because a sịrị gị na nnama akarịgo ịhụ n'ọkụ anyị awụzị eghu ka anyị na-awụ atụrụ anyị na-egro na up to elephant economy Nigeria wụ ndị Igbo ji ya economy Nigeria dị otu ọ dị today wụ ndị Igbo dewere ya maka the highest importers na Nigeria wụ ndị Igbo the highest buying and selling na Nigeria wụ ndị Igbo and I believe that na if Igbo man want to give sanction to a Yoruba man they will go on their knees whether they want it or not ya ma ị maghị mara ị ma ihe na-aza sanction mgbe ị maghị ya ị jụọ anyị anyị ga-agwa gị ka a sị eme ya ihe ọzọ m chọrọ itinye wụ ebe ndị Hausa na ndị Yoruba anaghị eme invest n'ala Igbo and ndị Igbo na-eme invest outside Igbo land I think it's time na ndị Igbo niile ga-ezukọta ọnụ every Igbo organization ga-abịa to unity ka e nwee ike ịdraftụ a, a, a, a, a constitution that Nigeria and every governor or every state in Nigeria will sign to swear that they will use everything in their power to protect every Igbo investment all over Nigeria. Because aghụghọ dị ya. Ya mere unu ga-ekwe m unu ga-aghọta m ọfụma unu ga-aka adị secure ga-aka adị safe ya ruo ma unu baa into agreement with the federal government and the state government even the local government of every region unu na-eme business they have to go into agreement and then nwee constitution that will give every state every part of Nigeria the power to protect every investment ndị Igbo nwere and it must surely be a must. If they don't sign this agreement or they don't go to agree on this issue, ị mara na a na-achọ ka nwụrụ unu n'aka ị mara na ha na-achọ ka unu doziere ha obodo unu dozichara ha obodo a gwazie unu na oge unu ji ala erule mana ya ma ha ka kwere n'ofu mmụọ nke a na-akpọ One Nigeria it means Northern Nigeria got to sign an agreement e nwee ihe ọbụla ndị North mebiri wụ nke ndị Igbo the government and the insurance of the Northern Nigeria got to pay for it no matter the amount that is something that unu ga-put into conclusion because a sị na nwata na-ebe akwa atụ aka ma ikwu nne ya anọghịdị ikwu nna ya nọrọ ya ihe a na-agwa unu ugbu a wụ ihe ga-azọ unu ndụ maka echi maka na oge a lụrụ Biafran War oge ọgụ biri a sị gị that na we are now one na enweghị onye luziri ọgụ enweghị onye winiri but ndị Igbo luziri all the investment all over Nigeria ndị Igbo luziri the money ha nwere na bank ndị Igbo luziri everything if you say that we are one why don't I receive my properties back Yoruba seize the ones ndị Igbo mere na na na na na southern part of um, Nigeria and ndị northerners seize the own even the our brothers in the riverside even seize the the properties of Igbos too quit means that na Igbo man kwuru onwe ya anyị na fight for for all the eastern region of Nigeria and eh, ọ na-ekwe m nghọta na that na onye gị na ya so na-achụ ele pụta sị ụkwụ gị dịzi ka ụkwụ ele nwanne ma na ọ chọrọ ịgba gị maka na ihe ọba of Lagos State na-agwa ndị Igbo taa wụ na ụkwụ unu dịzi ka ụkwụ ele ya wụ gịnị na Yoruba na-akọkụzi egbe ime gịnị ịgbagbusi ndị Igbo so to avoid these things not to happen to avoid Nigeria not to scatter

egbuo onye igbo man mgbe a na-enwe riot na na na na Lagos or na northern Nigeria the state a nọrọ gbuo that person will carry every burden and every penalty to see that they pay and compensate every family member involved that thing must surely be a task unu kwesịrị use weight unu push you on or else

as one Nigeria they have to sign all this agreement and ọ ga-adị mma ka ndị Igbo na-eme biznes ebe ọbụla ha nọ ka unu gbalịa form a very strong organization not ọhaneze ndị Igbo ọhaneze ndị Igbo unu chi ya n'ọhịa ndị ahụ dị kwuo maka akpa ha um, ha adịgo corrupt and adịla ha contaminated with uh, the, the, the corruption of Obasanjo and uh, his colleagues you know if this kind thing unu ga-ekwe ka ọ baa unu n'isi ka unu nwee ike ime ya ọ ga-adị mma and nyere unu aka anọghị m n'ala igbo ana m abịa igbo mbịaru mana ana m ekwu ihe a maka ọdịmma nwanne nke nọ n'ala igbo because a sị onye amaghị ibe ya akọọrọ ya em ya bụrụ ma naijiria ekwe ha sainụrụ unu akwụkwọ a unu nwere every right ịga to international court ga put this agreement with international community and international community will throw their weight on nigeria to make sure that they respect everything nwanne enweghị ihe na-apụghị ime eme only that na ị jụkwara ajụ ndị Igbo sị onye ajụjụ anaghị efu ụzọ ụnụ jụọ ajụjụ ụnụ nwere ndị mmadụ outside ụnụ nwere lawyers and whatever barristers ndị aka siri ike outside nwere ike ikwutere ụnụ ọnụ unu and nothing ewo the union of trading n'ime Nigeria wụ nke ndị Igbo Igbo union whatever ụnụ gbalịa as ndị na-eme buying and selling importers enwere ihe a na-akpọ lobby unu gbalịa make sure na enwere ndị unu na-akwado wụ ndị ga na-aga to senate wụ ndị ga na protect interest unu n'ime Nigeria if you people are not going to that extent it then means unu adịbe ready ịdị independent as business people you know ana m eji ohere a na-ekele ndị Igbo sị ya gaziere unu ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma chineke ga-agọzi ndị igbo ebe ọwụla ha nọ a gọzigo anyị agọzi already maka na ndị a gọziri agọzi ka anyị bụ obodo ọwụla a batara chukwu ọ sị na onye ọwụla kwere na m ma ndị metụrụ gị aka ma ndị dara gị ndụ ma ndị mere gị ọyị ma ndị kwusara gị okwu ndị chịsara gị ọchị ndị hụrụ gị n'anya ka ọ ga-agọzi n'aha jizọs kraịst ya wee wụrụ mara na gị wụ onye a gọziri agọzi n'ụbọchị nke dị taa a gọzigo anyị wa a gọzigo anyị udo ga-adịrị ndị igbo ọganihu unu gbalịa hụ onwe unu n'anya mekọọ ọnụ nghọtahie awụghị ihe ọjọọ unu ghọtahie onwe unu but at the end of the day unu enwe compromise unu enwe agreement unu gbalịa tinye ya n'ụbụrụ unu udo dịrị unu dịkwara ndị Igbo niile ebe ọwụla ha nọ na mba dị iche iche